hee e nwere anụmanụ nwaanyị obodo bụkwa ọyị nwaanyị o but ọ na-efolo m na my Facebook ọyị nwaanyị ka ọ bụ emebuona m ya isi sometime ago you understand so ọ fụrụ ihe m na-akọ na Facebook filo na m na-akọ na res na m na-ekwunyelu fa na m na-ekwunyelu fa na akọ that's content m bụ ikwunyelu fa kọsaina ife ụmụ nwoke na-eme ife ụmụ anụmanụ nwoke be anyị na-eme fa o che na ọ ife m na-ekwu na m na-ekwunyelu fa wee kọwara m si na-ekwu ife di e mere ya o anụmanụ nwanne anyị nwoke na-anụ ya mụ na-ekwu ife o mere ya na o ji eje were nọmba nọmba ọyị ya nwaanyị o nwere na fon ya ya si ya nwa bụ anụmanụ nwaanyị obodo nọmba ndị nwaanyị ụmụ nwaanyị o nwere na fon ya na di e were nọmba asfaje di na efa mmadụ naabọ si m na that is na ya amarọ ife ọ ya-eme eme na ọbara na-agbazi ya n'anya and na those ladies gwara ya si ya na di na di e kpọọ fa na fon there is fa nwee na na di e take fa out then from there fa di e laa fa ị fụrụ ife na-eme ụmụ nwaanyị obodo ị fụrụ ife na-eme but uh, let me just talk this thing generally but ụmụ nwoke mere unu ife eme like generally even both in Nigeria because I guess na ọ na-emekwu na be anyị demesizie specify ya na nke ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo because o che a na-side ndị be fa ọ marọ na m na-akọ that's ọ narọ aghọta ihe m na-akọ sef gbasara ha na onye ada atụpụrụ m ọnụ ọzọ but come to think of it ụmụ nwoke kedu ife mere unu ị ma na o nwe ife unu na-eme ihe unu nwere ike ime nwaanyị nwaanyị mee unu ife ọjọọ ọ dịzị ka a ya-asị na nwaanyị a mee ife ọjọọ but nwe ife amara ife nwaanyị na-agabiga n'aka unu so general even ma Nigeria ị nwere ike iwere nọmba ọyị gị ọyị nwunye gị je gbadie n'iro dina ya ọyị nwunye gị ị pịrị nọmba ya because nwunye gị bụ na ọyị nwaanyị ju na contact ya onye abụrụ nwoke because ọnụgonu di chikpuo ọ na ya na ụmụ nwoke jiri akọ ijite pịrị nọmba fon nọmba ọyị ya nwaanyị nene profile ya maybe filo nke a chaba gị n'anya ị kpọọ ya sị a bịa ebe ma bịa ebe ma bịa Tantalizer bịa Mr Biggs ka m na anyị naabọ nwee nkewa nkewa ọ jụwazi ya kee ka i si nweta nọmba m esi enwe ike de de ọya nwaanyị a ya amarọghị but ị ma na ọyị nwunye gị ị sị ya just fon nọmba eme maybe na nweta ị kọyie lie just ka i wee jee je laa ya i je laa ọyị nwunye gị ọyị nwunye gị laa ya ị bata na Nigeria ị bata n'ime ụlọ ị nene nwunye gị anya obi adịghị mma hai o nwe ndị deserverọ ịbụ ịkpọ a husband o nwe ndị deserverọ ịbụ husband ịbụ o nwe ndị amarọ m nnọọ ka ihe m na-akọ ihe a akọ mekwa n'ime m ụdịrị ya na m ma ya forgive you the whole of my life i je dina ọyị nwunye gị bịa n'ụnọ that's swallow ya na-ebulu ya n'afọ na-ene nwunye gị ma ọyị ya nwaanyị ọ na-akpọ ya nwa he nne kekwanụ o tekwana o kee ka i jekwanụ kee ife na-emezi kee maka ndị be o nwere ike okwukwara ịnọ na di anyway or maybe na ọ dị single whatsoever but na ọyị nwunye gị ji dina enyi bata na-ele nwunye gị anya n'iru na ụmụ nwoke unu eme ka igokwanụ unu eme ka igokwanụ mana onye deserve-ụrụ ịkpọ ịbụ a husband material ma onye deserve-ụrụ ịkpọzi husband in life onye mere ife a bụ efulefu nwoke that is ama m ihe nwere ike ịkpọ ụdị nwoke nke a ị makwa na ee ụmụ nwaanyị na-afụsikwa anya na di o ee eh? generally ka m kọrọ ife a because nwere ike na-ezuzu ife a na Nigeria okay let me talk about anụmanụ nwaanyị obodo chere nna side ya ọ mara na-ekwu na ọ nụ ife m na-ekwu gbasara ha sef ọ fụ m n'ụzọ or maybe ọ fụ my video sef ọ type-ụrụ m eh, eh, wicked woman

yes still ọ forgive kwa ndị ọyị ya nwaanyị a yes forgive kwa anụmanụ nwanne anyị nwoke because so ife fa na-emerịkọta ọ sị see what your brothers are doing see what your brothers are doing he took my number from phone ye